ndikukhulupirira kuti mpingo zoona tikakafikadi kwathu tikakhumudwa chifukwa cha chiyembekezo chimene anthu ambiri timachitsatira chimene timachitenga ngati kuti tikuchita za mulungu mpaka ulendo uja tikukocheza kumtunda komaliza mpingo wa mulungu ukuyendabe pa mdima ndimafuna m'bale wanga ndikutenge madzulo ano tilowere ku munda wa seventh day adventist uyime nane pano usunzumire kumusiko uwona kuti nguluwe zalowa zikuteketa chimanga mpingo uja munkanena kuti ndi wotsala tikutenge ngati munda ndipo iwe mnzanga amene umayima mmenemo nkumachemerera kuti zinthu zili bwino nkumanena kuti atwaibu musamvere atwaibu ndi a chipembedzo cha satana zimene amanena nza sataniki inde ndilondole owoneka wa sataniki ine tilowe limodzi m'munda wa seventh day ndikuonese kumusi kumene kukulowera nguluwe zimene zikudya mmera malo ndikukuonetsa amene abowoka malo amene ine ndimayionetsa mpingo seventh day kuti mpingowu ngakhale eni yake inu mmati ndi mpingo wotsala koma ine ngati munthu woti ndikuchokera ku chipembedzo chachabecho kubwera ku chipembedzo chanu chimene mukuti ndi chabwino mmene ndalowa ndabwera kuzakuonetsani malo obowoka ndipo ndinayamba ndikulankhula kuti chipembedzochi kuntunda chidawonongeka ndipo ndi malo amene nguluwe, mbewa, nkhwali, mikango, anyalugwe akulowerapo pofuna kuzakhazulakhazula mpingo wa mulungu ndi kusakaziratu chipembedzo vuto ndi lakuti ambiri amene mumapembeza mu seventh day adventist phatikizapo ine ngati membala wa chipembedzo chomwecho Anthufe tili m'makani odalira kwambiri chipembedzo chathu ndipo timaziona kuti ndife odziwa. Chifukwa chakuti ndife ozindikira, sitinafune kuti munthu wina atizindikiritse. Chifukwa chovuta kwambiri n'chakuti munthu wozindikira safuna kuzindikiritsidwa. takhala tikulankhula zinthu zimenezi lero m'bale wanga ndimafuna ndikutengere zinthu ziwiri zimene zavuta mu chipembedzo chathu zimene kwambiri ine ndingafotokoze kuti mmene ndinkanena paja kuti kuntunda kwasokonekera ndipo mnyamata amene mwamuika ngati purezidenti kumeneko ted wilson mnyamatayi amasonkhana nawo mzipembedzo zachikunja mwakhala mukupanga makani chinthu choyamba taonani pano ali ku zambia ted wilson chimene wapanga pamenepa wasonkhana nawo pakati pa abale achikuda amene makosana awa anakapangako maphunziro ophunzira chipembedzo cha satana mu gulu lija lophunzira imene amayitcha kuti scotland dressing ndiye zimene avala ndi highland dressing highland dressing imene mukuyiona wavala ted wilson kodi ni chani highland dressing imene inayambitsidwa ndi talutana kuchokera ku north america amene anali wachipembedzo cha satana mu zaka zambirimbiri zapitazo ngakhale king george asadakhale mfumu ku dziko lapansi tamverani mchipembedzo cha tatani cha mpembezedwe wakapembezedwe ka mdima linali likulu la chipembedzo limene linkakakamiza wanthu kupembeza koma atavala uniform yofanana chinthu choyamba adayamba ndi chimenecho Kachiwiri adadzasintha kuti anthu azivala zofanana, akazi avale zachimuna, amuna avale zachikazi, ndi chikunja. Pamene ulendo wa chipembedzo cha mpingo wako mnzanga wa Seventh-day umachichemerera kuti ndi mpingo wotsala, pamene adayamba kupanga nawo misonkhano ndikuyamba kukhala nawo mu mu zokambirana za kagulu kena kamene kamatchedwa kuti bodise kagulu ka bodise kali ndi mamembala ambiri majezuiti amene ndi achikatolika bodise ikapeza nawo malo ku chipembezo imaphunzitsa chipembezocho kuti chili ndi mwayi omapembeza mulungu kolingana ndi tradition yawo mukafika ku bodise achairman ake a kabungwe ka bodise ndi roman catholic pansi pa majesuit zaka zambirimbiri zapitazo kuzafika chapakatipa mu 1975 roman catholic idalamulira kuti mipingo yonse ya chikatolika ili ndi mwayi wakuti ngati ili ku africa azipembeza kolingana ndi kacha ya dziko lawo ngati ndiwe muganda upembeze chi uganda ngati ndiwe myuruba upembeze chiyuruba ndiye roman catholic kulikonse kumene mungapite ku dziko lapansi mukapeza kuti imayendera kacha ya dzikolo ndi mmene angapembezere kakapembezedwe ka roman catholic kamaoneka ngati kofanana koma kamakasiyana kuti mmene mukupembeza mchipembezomo mumapembeza motsata kacha ya chipembezocho sono taona apa ukapeza kuti kabodise kanayenda mzipembezo zosiyanasiyana za ku dziko lapansi atapitisamo majesuit ndipo zaka pafupi 28 zapita kumbuyozo general conference ya mpingo wa seventh day adventist idayamba kutenga mamembala a m'chipembezo cha majesuit amene anali m'bungwe la bodise ndi kukakhala nawo ma official akuluakulu a m'chipembezo now pokasankha kachipembezo kapena kuti pokasankha maudindo mu scotland anasankhako makosana okwana 7 amene anali owoneka anzeru kwambiri amene adakapezeka kuti maudindo wawo akwera apita kukakhala nawo mamembala ku general conference ndi atapita ku general conference makosana okhala mkabungwe kabodise koma amene anali ndi chikhalidwe cha highland dressing kapena kuti scotland dressing gulu limeneli motsogozedwa ndi chikhalidwe cha talatu anayamba kuphunzisa seventh day kuti ikhoza kumampembeza mulungu motsata kacha ya mtundu uliwonse ndi anayamba kuitenga chikhalidwe cha kavalidwe ka bodise kavalidwe ka highland dressing amenewa adayamba kuphunzitsa chipembezocho kuti chili ndi mwayi wakuti chikhoza kupanga mmene chingachitire pompembeza mulungu potsata zikhalidwe ndiye awo adachita changu ma scottish kuphunzitsa ku general conference atafikira ku kagulu ka AY kamene kamayang'anira za achinyamata dziko lonse lapansi. Pokasankha mtsogoleri wamkulu wa AY, anakasankha munthu wa chikhalidwe cha Highland dressing, anakasankhanso wa chi Scottish dressing amene anali membala m'gulu la bodise lija. limene bodisei achieni ake ndi akatolika aja majesuiti aja ndiye tsopano chimenechi chinayenda sichimaonekera kwenikweni koma chaonekera lero ku zambia mtsogoleri wathu ted wilson atavala andiloko komanso kawisikoti ndi kunyamulanso satanic stick mumuonesese msogoleri mupeza kuti pamwambapo pali satanic red bandana imene ikuonekera ngati kakabaleta kofira kokhala ngati akupanga graduate kwina kwake ngati akulandira awadi ngati kuti kapena ali ku graduation ya college ina yache koma ndi uniform ya bodise amene ma bodicians ndi masatanic worshiper amene akamapembeza mulungu wawo lucifer akamapembeza mulungu wawo lucifer ompembeza mulungu wawo lucifer adindo m'manja mwawo amagwiriziza ndodo imene imayimira nkhope ya baphomet kapena kuti mutu wa mbuzi ndi umene agwiriza bwana kudzanjawo ni mutu wa mbuzi wa baphomet agwiriza baphomet yapa ndi ted wilson pulezidente wa dziko lonse lapansi wa seventh day adventist osati umanena iwe nzanga ganamba ku Blantyre ko ayi umanama kaya apapa ine ngati nili wa sataniki ndiye kuti ndi wochepera nambala 1 ndi ted wilson chifukwa wachita kudzionesa poyera atanyamula ndodo ya baphomet mdzanja lache sakumva anthu siketi timukuionayi mkatimo mpaka andiloko mukhala ngati muli hafu mkatimo zikhala zosausa chipembedzo cha mulungu ninkanena kuti eferemu waphatikana ni mafano mumuona apa mzungu si Twaibu ni mtsogoleri wa seventh day adventist pulezidenti woyang'anira chipembedzo chonse uja ine ntalowa chipembedzo cha seventh day ninkakuwa kuti abale kumtunda kwasokonekera anatedi na nzawo ku general conference akumenyetsa ku mtengo chipembezo chipembezochi chaphatikana ni mafano zuzulani tulukani mmenemo imirirani mukayimitse kuti izizi ayi nonse kuti ayi koma wasataniki mtwaibuyo apa wasataniki nda mufunse amene adakhalapo ndi kupembeza nawo ku chipembezo cha satana akuwuzeni zinthu zitatu zili apa namba 1 pali ndodo ya chipembezo cha satana namba 2 pali andiroko siketi ya chipembezo cha satana Namba 3 pali wisikoto ya chipembedzo cha Satana. Namba 4 pali bareta pamwambapo ya chipembedzo cha Satana. Zonsezo zavalidwa ni Ted Wilson, mtsogoleri wamkulu wa Seventh Day Adventist. Nkamati Efereimu waphatikana ni mafano mmanena izi anthu nonse muli bee nanga mukukuwa lero kuti uyu ngwa sataniki ngati nanga simmapembeza mzungu mulungu wanu ni mzungu akadakhala kuti anthu inu mupembezadi mulungu izi mukadazuzula koma kusazuzulako zadziwika kuti inu mupembeza satana mupembeza wanthu wanthuwo akalowa ku chipembezo cha satana zikumakhala zinthu zopanda kanthu ana a mulungu ndikutumizirani tsatanetsatane wa chinthu chimenechi tatiyeni tione inu mbwere pa ine mukapeza ka wisikotoko ku chipembezo cha satana wisikoto imeneyi amayitcha kuti fly pad sakumva wanthu imatchedwa fly pad kapena kuti flying pad mwa njira ina mapadi owulukira amayimiridwa ndi wisikoto mu mwambo wa kavalidwe ka scottish dressing mukangopita ku scottish dressing kukapeza ka wisikoto kamene kamavalidwa ndi mamuna amene mamunayo wavala andiroko

sinidziwa ine ndipo sinikukayika kuti ted wilson sangavale katundu ameneyi asakudziwa kudziyika poyera satana ayaluka ndithu palibe munthu amene adzalimbana ndi mulungu mulunguyo nkugonja sinaone ine ted wilson akulimbana ndi mulungu akuyenera kuyaluka lero zobisa zija akuchitira poyera nakhala niunena ine bwerani nikutulutsirani ma tangible evidence i was there pamene mkulu ameneyi amapanga chizindikiro zonse zopembeza satana bwerani nitulutsirani maumboni muli zii saonani m'bale wanu uja mulungu wachonga yekha kumuonetsa poyera satana ayaluka ndithu zovala zakusataniki zodzera mu scottish dressing kapena mu highland dressing kapena mu tartan dressing zaonekera poyera kuchokera mbodise organization flying pad chovala chomwechi wavala uyuyuchi chimatchedwanso national dressing of scotland men and ladies kilt chovala wavalachi now mukangofika kuti national dressing ndiye kuti mukunena kavalidwe kafuko kavalidwe ka mtundu culture kodi culture ili ni malo mchipembedzo cha mulungu ndiye funso langa chifukwa iyi ndi national dressing mungosiya mawu akuti national dressing inu anyamata seventh day national dressing ili ni chilichonse pamaso pa mulungu mpamene ndimakuwira ine paja kuti eferemu akuphatikana ndi mafano tsiku lina tidzamuona gule wamkulu mchalichi cha seventh day chifukwa zikhalidwe zonse za miyambo yachikuda malinga pamene seventh day idajoyina ecumenical movement idajoyina chipembezo cha wcc chimene chimapereka ufulu kuti munthu akhoza kupembeza chilichonse ndiye kuti inavomereza zikhalidwe zonse zachikunja pamenepa adaphatikiza kulola kuvala national wear national dressing ndi za mtundutundu zachikunja zaku country ku dziko lapansi zilibe chilichonse ndi mawu a mulungu akutiphunzitsa chani pa ufumu wa mulungu ted wilson komatu anyamata inu anyamata inu mwayandikira kulowa ku gahena maso anu akuona chifukwa chodzitama osafuna kumva chizuzulo cha anthu wamba ngati ife amene tikuchenjeza kuyimba belo pa mpingo gahena watu wakuyandikirani mufera zaweni inu mwangoukakamira mpingo koma ukupita ku gahena ukupita ku dzenje atsogoleri akuyaluka kutiyalusira chipembezo chathu cha seventh day mumulola ted wilson chifukwa ni mzungu kodi ine nkadabwera mu seventh day ntavala chonchi mukadandilandira ine si ndiye mkadakuwa kuti wamisala wabwera wavala andiroko taonani andiloko yapa taonani mpaka hafu sinukayika muli bula ted wilson wavala nkhale bula nkhani yosausa zichitisa manyazi ku chalichi chayaluka chipembezo chija chimati ndiye mpingo otsala wauya lusanda mukungolondola anyamata akuterera taonani tsopano apatu akupanga introduce chipembezo chakuti abusa apulezidenti a seventh day nanga inu ndiye mutsalira kuti mmasuti anzanu ayamba kuvala andiroko muyione pano wayamba kuvala bula musunzumire mpaka na hafu ikuoneka amene ndikuperewedwa yapa ni gogoda palibe ni lipisitiki na amene akundisowa yapa koma zipakidwa sinnadabwe ine tikulekerera chipembezo chawamba pakati pa tchalichi akutipotozana anyamata kumtunda mpingo wa mulungu tili kuyenda ulendo wopita kwathu ulendo wopita kwathu nkhani imeneyi ana a mulungu ndiyosausa kwambiri tikangofika pakuti national ndiye kuti tikunena za chivalidwe cha chikhalidwe tsopano zikhalidwe zaku chakumtundu tizilole zikhale pamodzi Ayi, ayi, ayi. Now, wisikoto yomweyo imatanthauza chani? Mukapita ku chipembezo cha Satana, wisikoto imatanthauza kuti seal your soul. Sainirani kupereka mzimu wanu to seal your soul. nkhani ino yosausa si chovala wamba mukuziona apazi anyamata inu amene mmadzitama koma lerotu apa zachititsa manyazi kuvala zovala zachikazi baibulo litanena kuti chovala cha mamuna chisavalidwe ni mkazi si inu anthu achilamulo lero chilamulo chija mwachiphwanya dala muvomera kuvala maandiloko sono kawisikotoka kamatanthauza seal iwe so nkhani imeneyi ndiyosausa kwambiri pamene chipewa chofira ku satanic amachitcha kuti wani wani wani koma akamayika waniyo amampinda ndi amadzaoneka ngati 666 red banda nayo avala achikulireyo ni yunifomu yaku sataniki sakupusiseni munthu

yoti ndikhale m'busa just honorary degree osati kuti ndapita ku baibulo sukulu koma honorary anyamatawa mkuluyu watigwirira ntchito pa chipembedzo chathuchi tiyeni timpatseni honorary sakumva wanthu ndiye zikutha ine bolatu mukuti nagwa chifukwa natchedwa m'busa ku dziko lapansi koma tedi wilson wavala sikotishyi dressing ya chipembedzo cha satana sadalakwe n'kuganiza kuti nkutilondolera kumwamba uku anyamata inu tsegulani maso sinkhani yomweyo ndimafuna ninene kuti mukaonabe nso ndodoyo imatanthauza kuti the symbolic power of magic ya chipembedzo cha satana tsono kandodo kameneka ndikuonetsani ndikatumiza kabawo mukukaonako kamasonyeza kuti ndi mutu wa mbuzi baphomet stick nitumiza chiyambi cha ndodo imeneyi muyiona anyamata inu sindikungolekezera pomwepo ayi mmene tikulankhulana nkhani imeneyi ndimafuna kuti mutaona chinthu china chochititsa manyazi chachiwiri chimene chikuchititsa manyazi mu nkhaniyi nachi mpingo wa seventh day adventist ku australia wasainira kuvomereza kuti uzipembeza sunday not sabata asiya kusunga sabata akuti azisunga sunday iwe uja umalankhula kwambiri hey atwaibu hey nanena ine hey amene iwe ndikuti chipembezo chakocho ukuchemereracho atedi wilisoniwa avomereza kusayinira kuti gawo lina la chipembedzo cha seventh day adventist chimene ted wilson amayang'anira ku australia wachivomera ted wilson pamodzi ndi general conference kuti azipembeza sunday zikubwera ngati zayambika ku australia wavomera nda wavomera ndi ted wilson ndikamati ted wilson akumenyesa chipembezo kumpanda pamodzi ndi general conference ndimanena kuti kuntunda kudagwa akugwetsadi chipembezocho chifukwa ku australia ayamba kupembeza sunday kodi SDA pansi pa nthaka pulezidenti watunda ted wilson ngati australia itapanga choyipa wokazuzula ndinda ted wilson mogwirizana ndinda general conference muja ndinkanena kuti general conference ndi kachipembezo ka majesuiti nkakugwa ni wanthu amene akupembeza satana sakupembeza mulungu seventh day adventist chipembezochi ni china koma mukangofika ku general conference mwayambaso kunena nkhani ina tsopano inu anthu opembeza mulungu ampingo osala mwayisiya general conference kachipembezo ka organization ka satanako kuti kakhale hosi ndiye kazikoka terera simwachiona chimene mwapanga anthu inu now ka general conference kanuko mutu wake ndi ted wilson ndi a general conference mosogozedwa ndi ted wilson ngati mutu wa mpingo wotsala wavomereza kuti ku australia wanthu azipembeza sunday wasataniki nda pakati pa ted wilson na twaibu lero tipange chisankho tipeze wasataniki sankhani mupeze sataniki kapena musankhe mupeze kuti kodi general conference ndi chipembedzodi chopita kumwamba mpaka general conference yokuvomereza kuti tiyambe kupembeza sunday sindinkanena kodi kuti ndikambewu kochokera kwa katolika yaka ndi mtundu wachina biden apulezidenti aku america awa